Padangokhala. Mudzi wina wake m'malire mwa nkhalango ya Ndilasanza munali mkulu wina wake wa mvula zakale dzina lake lidali Chingaipe. Mkuluyo amakonda kucheza ndi ana. Tsiku lina ali mkati mocheza ndi anawo, wina adafunsa bambowo kuti makolo kale ankayendetsa bwanji malonda awo azungu asanabwere kuno. Achingaipe adachita chidwi ndi funsolo, choncho nawonso adamufunsa mwanayo chifukwa chiyani adafunsa funsolo. Mwanayo adayankha motere. Ine ndafunsa chifukwa ndimamva kuti kalekale azungu asadafike kudalibe ndalama. Kale zoona kudalibe ndalama, azungu ndi amene adayambitsa malonda osinthanitsa ndi ndalama. Makolo athu ankangosinthana zinthu. Zinthu zinkachitika motere. Ngati wina ali ndi mafuta a nsatsi ndi akufuna mbiya yophikamo chakudya kapena kuti nkhali, amasinthanitsa mafuta akewo ndi mbiyayo. kayezedwe kake nthawi zambiri amayeza ndi maso onse akakhutira amasinthana ngati ndi mkondo wofuna kusinthana ndi chikumba cha kambuku amakhutira ndi mmene zinthu zikuonekera umu ndi mmene malonda amayendera kale ndalama kulibe asing'anga akachiritsa munthu amamulipiritsa zinthu zosiyanasiyana molingana ndi kukula kwa matenda akewo malonda a mtundu umenewo adali ovuta chifukwa adalibe muyezo wa chilungamo zidali ngati wachiona ndani anthu amangoti bola apeza chimene amafuna malonda a mtundu umenewo adali otheka kwa munthu olimbikira ntchito chifukwa ngati alibe chilichonse choti nkusinthana ndi chinzake kudali kovuta kuti akhale ndi chinthu chomwe akufuna azungu atafika kuno ku africa malonda adali ochitika mu njira yokhayokhayo yosintha zinthu Mwachitsanzo, iwo amene amafuna mnyanga wa njovu amasinthana ndi nsalu. Ena amabwera ndi mfuti kudzasinthanitsa ndi anthu omwe amawagwira kukhala akapolo kuti akawagulitse ku mayiko akutsidya la nyanja. Umu ndi mmene malonda adalili nthawi imeneyo. Kusinthanitsa nzama ndi khobwe kapena mapira ndi zingwe za bwazi. Kenaka azungu adabweretsa malonda osinthana ndi makobiri. Mkuluyo adapitiriza kuwauza achinyamata kuti malonda si chinthu chophweka koma nchofunika munthu olimbikira. kaya ndi malonda okhudza njira yogula ndi ndalama kaya kusinthana katundu zonsezi zifunika munthu ogwira ntchito molimbika ubwino ogulitsa katundu ndi wakuti mumaona chiwerengero cha ndalama ndi katundu ogulitsidwayo ndipo kumakhala kwa ogulitsayo kukhutitsidwa choncho palibe zoberana achingaipe ali mkati mokuyankhula achinyamata adafuna kudziwa chomwe angachite pokhala ambiri a iwo adali atamaliza sukulu pano akungotha gaga pomva zonsezi achingaipe sakadachitira mwina koma kukhazikika kuti awafotokozere anawo mwachindunji pa zomwe angathe kumachita kusiyana nkumangodikira zolembedwa ntchito iwo adawauza anawo kuti ntchito masiku ano ndi kuganiza kwa munthu pa zimene angachite pa moyo wake sukulu ndi chifungulo chabe kapena ndinganenenso motere kuti imachangamutsa munthu kuti adziwe mfolo osamangokhalira kudalira anthu ena kumachita zinthu zoti mtsogolo atha kudzalembanso ntchito anthu ena umu ndi mmene chitukuko cha dziko pa chuma chimapitira patsogolo mwa zina ntchito zimene adasimbapo ndi achilengedwe zomwe atha kumazisamalira kuti ogula azigula mokondwera monga kuweta njuchi kufutsa ndiwo zamasamba kupanga zinthu kuchokera kuphwetekere kuweta nkhanga kugulutsa zipatso zina za mtchire nsomba ndi zina izi ndi njira zosungira zakudya kuti zithe kugwira ntchito pa nthawi yomwe zikusowa M'dziko muno tilinso ndi miyala ya mtengo wapatali yomwe maiko akunja amaifuna kwambiri kotero kuti tikayikanso chidwi pa ntchito ya migodi ya miyala dziko lino lingatukuke mwamsanga pa chuma. Miyala tikunenayi ndi monga yopangira mphete, laimu, mikanda, fetereza ndi zinthu zina zopangidwa kuchokera ku miyala. Palinso nkhani ya madzi kuno kwathu. Ku Malawi ndife anthu amwayi tili ndi madzi ochuluka kuchokera ku nyanja yathu ya Malawi, mitsinje komanso timakhala ndi mvula yambiri. madziwa titha kumawasunga popanga mayiwe kapena kuti madamu osungiramo madzi kuti nthawi ya mwamvu tizitha kupanga ngalande zothirira mbewu zathu komanso madzi omwewo tikhonza kumaweteramo nsomba ndipo madzi ena ndi oti ziweto zizimwa nanga chomwe timavutikira nchiyani maiko ena kulibe madzi amachita kuyitanitsa koma savutika ngati kwathu kuno achingaipe malingana ndi chidwi chawo pa wachinyamatawo adapitiriza kufotokoza kuti kukadakhala kuti aphunzitsi amamasulira momveka za chinsinsi cha sukulu bwezi ophunzirawo akudziwa bwino lomwe chochita pomaliza maphunziro awo potsatira pa zimene tatchulapo zija mtundu wa azungu sumafuna munthu wakuda kutukuka ndipo izi zili chomwechi mpaka pano zinthu zake ndi zakampeni kumphasa zokhala ngati akuthandiza chonsecho pansi pa mtima ali ndi chiwembu chotipondereza njira zambiri m'mayiko onse muli anthu akuda kaya ndi ku jamaica ku india ku america ku england anthu akuda amawasowetsa mtendere pa chikhalidwe ndi pa ntchito zachitukuko achingaipe anadandaulira achinyamatawo kuti nthawi yakwana tsopano tisalole azungu kutitengera ife ku mtoso ngati nyama ya galu zina zomwe azungu amatisinjirira nazo tisamangovomera tiziwatsutsa ngati amationa kuti ndife ogunata limenelo linali kale lero atchera kumwezi nkhanga zaona azungu kunena zona adali ozikonda osafuna kuti anthu akuno ku africa akhale ozindikira chifukwa cholinga chawo chidali choti aziwaponderezabe anthu okudawo kawirikawiri makamaka angerezi samafuna kuyamikira china chilichonse chochita munthu wakuda iwo amati munthu wakuda sangapange chinthu chodalirika ndipo zonse zochita anthu akuda ndi zachikunja koma zochita azungu ndizo zofunika ndi zodalirika izi zidali choncho chifukwa azungu amadziwa kuti anthu akuda ndi olimbikira ntchito ndiponso anzeru kotero kuti amadziwa kuti kutsogoloko anthu akuno ku africa akhonza kudzawapitirira pa nzeru ndi pa zochitika ndi azungu samafuna zimenezo iwo amafunabe azikhala pamwamba ndi kumakhalabe ndi ulamuliro wa ku mayiko akuno ku Africa. Anzathu oterewa cholinga chawo chidali choti ife anthu akuda tisiye miyambo yathu titengere khalidwe lawo. Iwo ankanena kuti khalidwe la miyambo yathu ndi yachikunja. Chonsecho lidali bodza. Cholinga chawo amafuna tidziwatsatira iwo pa chilichonse. Chonsecho zochita zawo azunguwo nzopanda pake, zolaula, zosagwirizana ndi chikhalidwe chathu. Achingaipe m'kupitiriza kwawo pa malangizo a maphunziro, iwo adanenetsa kuti cholinga cha maphunziro sikungoti akamaliza sukulu aziganiza zokalowa ntchito koma kutinso azitha kumapanga zinthu paokha zoti akhonza kumagulitsa. Umu ndi mmene anzathu akunja adayambira. Iwo adatsimikizira gulu la achinyamatawo kuti azungu adadzatiputsitsa chifukwa adatiyambitsa sukulu. Sadaulule kuti maphunziro amatiphunzitsawo ndi oti tizikhonza kuchita zinthu zatokha pogwiritsa ntchito nzeruzo. azungu amatiphimba m'maso chifukwa amati akationa tayamba kuzindikira amati basi kaloweni ntchito osadziwa kuti sukulu yomweyo ikadakhonza kutithandiza pa ntchito ya ulimi monga kutsata malimidwe abwino kuwerenga zogwiritsa ntchito pa ulimiwo komanso kudziwa phindu la mbewuzo pa nthawi yokolola Ntchito zina zomwe tikadachita ndi monga zomangamanga, kusula zitsulo, kupala matabwa ndi zina zambiri. M'masiku amenewo chifukwa chosadziwa timati ndi ntchito za anthu osaphunzira. Maganizo adali oti munthu akatsiriza sukulu ntchito yake n'kukalowa ntchito za muofesi, ubusa, uphunzitsi, ukapitawo, osati ntchito zolowa fumbi kapena matope kapena zotsitsa thukuta. Zonse za azungu kudali kutiputsitsa kuti tisakhale oganiza patokha koma kulamulidwa ndi azungu pa ntchito wina mwa anawo yemwe dzina lake adali bwaramu tsiku lina adafunsa aphunzitsi motere kodi nchifukwa chiyani kuno ku afirika timakonda kutengera zochita za azungu aphunzitsi pomuyankha adati azungu pofika mdziko muno kapena ku afirika adafika ndi mtima wotidelera kuti sindife anthu koma nyama zakutchire ndipo chifukwa cha maonekedwe amene ali osiyana ndi ife komanso azungu amachititsa mantha nchifukwa chake makolo athu amangokhulupirira zeyi zonse zonena zawo iwo ankatipondereza pa chilichonse ndipo amati anthu akuda adalengedwa ndi cholinga chothandiza azungu kapena ndinene kuti kutumikira azungu Makolo athu ankaona azungu ngati mizimu, choncho kuwatsutsa kudali kosatheka kotero kuti makolo athu amati dziko ndi la azungu. China chomwe chidali cholakwika nthawi ya atsamunda ndi chakuti katundu amene amagwiritsa ntchito m'dziko muno anali ochita kuitanitsa kuchokera kunja monga ku Ulaya. Anthu m'masiku amenewa adali ndi maganizo onena kuti katundu wathu sanali wabwino koma oitanitsa ku maiko akunja. zinthu zomwe amagwiritsa ntchito mdziko momwe muno zinali zinthu zawamba iwo amene amavala zovala zogula kunja amatamidwa kuti ndi anthu apamwamba ndipo anthuwa amadzitamandira kuti anali anthu enieni kuposa ena onse khalidwe limeneli ndi lomwenso lidathandizira kubwezera m'mbuyo chitukuko cha chuma mdziko muno izi zidatenga nthawi kuti amalonda ayambe kugulitsa malonda athu kunja vuto lina la dziko lino kuchokera ku boma la atsamunda ndi lakuti anthu akuda ogwira ntchito kaya ndi mboma kaya mmayesiteti anali akulandira ndalama zochepa pa mwezi ndipo malipiro oterewa alipobe mpaka pano omwe ndi mchitidwe umene sangatukule dziko lino pachuma pa nthawi yophwanya chitanganya anthu adaganiza azilandira zambiri koma malinga ndi muyeso wa chuma cha dziko sizingatheke ndipo sizikuthekabe mpaka pano chofunika ndi kumapanga zinthu zambiri zomakagulitsa kunja komanso kulimbikira kulima mbewu zotumiza kunja monga nyemba nsawa shuga fodya tiyi khofi thonje mpunga tirigu ndi zina zambiri kuno ku malawi tinali ndi mwayi chifukwa cha nyanja yathu yomwe anthu akadapanga ngalande zothira madzi ku mbewu kuchokera ku nyanja zathu za malawi chiuta chilwa komanso kuchokera ku mitsinje yayikulu monga buwa shire kungonenapo yochepa yokha koma zomvetsa chisoni kuti takhala tikungoseweretsa njira yosamba kuchapa ndipo pang'ono kuwedzamo nsomba zogulitsa ndi chakudya kuyambira chaka cha 1994 anthu adayamba kuzindikira kufunika kwa ulimi wa ngalande kuti njala mdziko muno ichepe ndipo ulimi wa ngalande ukuthandiza kukweza chitukuko cha ulimi m'madera ambiri kuphatikizapo m'midzi Pali zomera zina zomwe tingathe kuzipanga chakudya m'njira zosiyanasiyana ndi kumagulitsa monga momwe amachitira anzathu amayiko ena monga China, Singapore, Australia, Mangalande ndi ena ambiri. Anzathu saona mbali imodzi yokha ya mbewu. Mwachitsanzo, mpunga timaphikawu anzathu akunja amaupanganso zinthu zina monga mowa, ice cream ndi chingwa. kapena kuti bread mbewu za tirigu ndi chimanga zili ndi zinthu zina zomwe titha kugwiritsa ntchito koma mpaka pano timayang'anabe mbali imodzi ya mbewuzi chonsecho masiku ano tili ndi anthu ambiri ophunzira sukulu za ukachenjede ndipo chitukuko panopa bwenzi chitapita patsogolo chilichonse masiku ano ndi ndalama koma zitengera ife kuganiza mozama dziko lino lili ndi zinthu zambiri zachilengedwe zoti titaganizira bwino ndi mozama titha kupindula nazo Malemu Bingu wa Mutharika yemwe adali pulezidenti pa nthawi yake m'dziko muno adakhala akunena kuti dziko lino silosauka lili ndi china chilichonse chothandiza pa chitukuko koma umphawi uli ndi ife eni anthu chifukwa chosadzipereka pa ntchito zosanthulasanthula kuona chopanga choti chingathandize kukweza dziko lino pa chuma zina zomwe zikubwezera mbuyo pa chitukuko m'dziko muno ndi kukhala opanda mpikisano wa ntchito zikuluzikulu zofunika mwachitsanzo tili ndi vuto la magetsi kampani ndi imodzi magetsi akavuta aliyense ogwiritsa ntchito magetsi amakhala pa mavuto koma makampaniwo akadakhala awiri anthu akadakhala ndi ufulu wosankha kampani ya magetsi kotero kuti nkhani ya magetsi sikanamavuta monga mmene zililimo kuti ntchito zambiri zimayima pakadakhala mpikisano wa makampani bwezi eni makampani awowo akuchita zotheka kuti ogwiritsa ntchito asamakhumudwe Izi ndi monganso kampani ya madzi. Poti ndi kampani imodzi, satutumuka ndi anthu angadandaule chotani akaona kuti madzi asiya kutuluka. Kunali bwino boma lizipereka mpata kwa anthu ena kudzayambitsa makampani mosaganizira kuti makampani ena a mitundu yomweyo alipo kale. Eni makampani omwe sali pa mpikisano ndi makampani ogwira ntchito zofanana amatayirira pakagwiridwe ka ntchito zawo chifukwa sadandaula pokhala kuti ali okha. zotezi ndi zobwezera m'mbuyo chitukuko cha dziko anthu ambiri akunja amaopa kudzatsekula makampani awo kuno chifukwa cha mavuto osiyanasiyana chifukwa chosalola kuti makampani azipikisana komanso monga ndafotokoza kale kuti vuto la madzi ndi magesi zimakayikitsa ena kuyambitsa makampani mdziko muno popitiriza nkhani yotukula dziko lino pa chuma anyamatawo adawafotokozera kuti pali zina zomwe angamachite kudzera mu unduna wa zokopa alendo iwo adati dziko lino la malawi lili ndi zinthu zambiri zachilengedwe monga nyama mapiri nkhalango nyanja mitsinje ndi zina zambiri zomwe titazisamala zitha kumatibweretsera chuma mdziko chifukwa cha alendo obwera kumadzaona zinthu za mdziko muno chofunika kusamalira zachilengedwezi kuti alendo azikopeka kubwera kwathu kuno kumadzaziona zimene titha kumachita potsatira malamulo a unduna wa zokopa alendo zina zomwe alendo amachita nazo chidwi ndi zosemasema ndi zojambulajambula zinthu zonse tanenazi ndi mbali imodzi yotukula dziko lino maiko ena akunja amapeza ndalama zochuluka mu zachilengedwe ndi zimene amapanga m'maiko awo zimenezi kale timangoziona ngati zosathandiza ku mbali ya chitukuko cha chuma lero pafupifupi chilichonse ndi ndalama chofunika ndi kukhala oganitsa kwambiri pa mfundo za ntchito za malonda Sibwino kumangokhalira kupempha. Kuno kwathu kuli mbewu zosiyanasiyana, zina zakudya komanso zina zogulitsa. Mwa ichi titati tizilimbikira kulima tikhonza kumakhala ndi chakudya komanso dziko lingathe kutukuka pachuma chifukwa cha mbewu zomwe amatigula anthu amayiko akunja. Umphawiwu ndi tokha chifukwa chosalimbikira ulimi. mdziko muno tili ndi madzi ochuluka komanso dothi lake ndi lachonde choncho palibe chifukwa chomakhala ndi njala komanso pa umphawi iwo adanena kuti vuto kwathu kuno nlakuti anthu ake ife ndife osakonda kugwira ntchito limodzi aliyense amafuna kugwira ntchito pa yekha zotezi ndi zosathandiza komanso timakonda kugona pamene anzathu kunjako amagona ola limodzi kapena awiri usiku amapitanso ku ntchito pamene ife ntchito miseche nchifukwa chake njala kwathu kuno siitithera tiyeni chonde tisinthe tizilimbikira ntchito kuti dziko lathu lisakhale pambuyo pa chitukuko kaphuleni mbatata mafunso kodi ndi funso lotani limene mwana anafunsa atChingaipe malingana ndi nkhaniyi kalekale azungu asanabwere malonda amachitika motani kodi ubwino wogulitsa malonda ndi wotani perekani njira zimene sukulu imathandizira pa ntchito za ulimi nyanja ya malawi tingayigwiritse bwanji ntchito kuti ipindulire dziko lino chifukwa chani makampani ena amalephera kudzachita malonda kwathu kuno